Dia dhaoibh gach éinne agus fáilte anseo go Lombok, an Indinéis. So tá mé ar tí anois dul ar thuras cúpla lá ar fud an oileáin ar fad. So tá mé san iarthar faoi láthair agus ansin beidh mé ag dul ó thuaidh san oirthear agus ó theas agus beidh mé imithe ar feadh trí lá. An saoirse leaids, tá mé ag tnúth leis. Bhí cúpla lá agam just ag ligint mo scíth anseo i Senggigi. Tá mé in aice leis an trá, tá linn snámha anseo, is áit aoibhinn é agus an-saor ar fad. Ach bhíos traochta tar éis Java, bhí sé go haoibhinn ach an-an-ghnóthach. So anois tá mé réidh chun an bóthar a bhualadh arís agus tar liom agus. Cífeam cén sórt rudaí atá timpeall Lombok ar fad? Wow lads! Tá radharc fíor den scoth timpeall an chósta anseo san iarthar. Tá Bali agus Nusa Penida, so ansin, in áit éigin. B'fhéidir go bhfuil siad taobh thiar dom anois ach féach ar. Seo, ó mo Dhia, an cósta chomh drámatúil is breá liom é! Níl mo Google Maps ag obair go maith in aon chor so just stop mé anseo, tá bácról, báicéireacht, anseo de shaghas éigin so stiúigh mé rud éigin anseo mar tá mé i mbaile saghas gnóthach anois. Bhí sé ar intinn agam dul go dtí an trá ach Is dóigh liom nach bhfuil aon caife ag an trá. Bhí sin go hálainn! Ar ais ar an gluaisrothar arís. Och, siúlóid an-mhór atá ann, lads, tá mé ag cur allais ach an radharc. Is fiú é cinnte, féach ar seo! Tá an fear seo chun cnó cócó a fháil dom. ón gcrann! Tá sé chun dreapadh suas. Oh my God! Ó! Wow!

Bhí orm treoraí a thógáil go dtí an eas seo agus ina dhiaidh sin thaispeáin sé an cacao agus na pónairí a dhéantar ann. Dár ndóigh bhí orm roinnt a cheannach. Tá mé anseo ag Pantai Tebing agus seo ar an gcósta thuaidh, sin trá le haillte de shaghas éigin. Ba mhaith liom snámh a dhéanamh ach tá sé saghas deacair anseo, leaids. B'fhéidir nach bhfuil, b'fhéidir go bhfuil sé i m'aigne féin ach toisc go bhfuil an poblacht anseo Moslamach agus dár ndóigh níl aon fadhb le sin, sin go hiontach ach just ní fhaca mé éinne go fóill i bikini nó i culaith snámha de shaghas éigin, daoine nach bhfuil clúdaithe is dócha, ar na tránna agus bíonn an-chuid daoine ag stánadh anseo ar aon nós agus tá mo ghualainn clúdaithe, tá bríste. fada agam ach fós bíonn daoine ag stánadh, bíonn daoine ag tógáil mo ghrianghraif gan mo chead, físeán dom gan mo chead. Like, is cuma má thagann daoine chugam agus deireann siad, oh an féidir linn grianghraf a thógáil nó rud mar sin ach just an catcalling, an físeán, an rud ar fad, níl mé gafa leis agus níor mhaith liom níos mó airde a thógáil orm féin ach níl éinne anseo! So, b'fhéidir seo an áit, mo chéad am san fharraige ag snámh anseo i Lombok, déarfainn go bhfuil sé folamh agus ina theannta sin tá an gaineamh saghas dorcha toisc go bhfuil an bolcán, Rinjani, cóngarach do seo agus beidh mé ag dreapadh Rinjani, beidh mé, ní sa físeán seo, i físeán eile ar mo chainéal eile, Kate in the Place! Béarla ach tagann an gaineamh go léir anseo agus na haillte ón bholcán sin so tháinig sé nuair a phléasc an bolcán ceapaim like 800 bliain ó shin. Whew! Dreapadóireacht dáiríre lads ach tá mé anseo tá sé nach mór folamh tá cúpla fir ag iascaireacht sa slí sin agus cúpla duine timpeall ansin chomh maith ach rachaidh mé seachtar. Tharla rud an-scanrúil ansin. Ní raibh fonn orm an guthán a thógáil amach. So bhíos just ag ligint mo scíth i mo shuí ar an trá agus tháinig bean, like seanbhean, áitiúil chugam agus ní raibh aon Béarla aici, níl aon Bahasa agamsa. So bhíos like ó tá brón orm, ní labhraím aon Bahasa ní thuigim mar bhí sí ag caint is ag caint agus ansin bhí sí like seo ní like tabhair dom do bhuince agus bhíos like oh no agus ansin na spéaclaí gréine. Bhí siad aici ina láimh agus bhí sí like tabhair dom ceapaim ar aon nós ní raibh fhios agam like bhí sí like uh uh like ní agus just like no so thóg mé mo mhála agus just tháinig mé suas anseo arís ach lean sí dom an t-am ar fad nuair bhíos ag teacht ar ais chun mo chuid stuif a chur i mo mhála bhí sí like os mo chomhair i m'aghaidh, like, it's like ní thuigim agus just dúirt mé arís arís sorry, don't understand, don't understand, bye bye, bye bye agus bhí sí, like, literally just níor stop sí suas ansin, bhí, tá sí actually fós anseo, nílim chun í a thaispeáint ar an ceamara anois, níl sé sin béasach ach, like, cad é an scéal? Agus bhíos ag lorg daoine eile ansin, like, cad atá cearr leis an bhean seo agus ní raibh éinne eile timpeall na háite agus actually bhraith mé i ndainséar ansin den chéad uair anseo agus bean a bhí i gceist like sorry na buachaillí ach de gnáth na fir a bhíonn ann leis an dainséar ach just like beside in love just like what cad atá uait like cad oh lads yeah Lombok is dócha téann an cuid is mó dos na daoine go Kuta Lombok agus beidh mé ag dul ann chomh maith Ach an taobh ó thuaidh anseo, chuala mé go raibh sé saghas difriúil agus nach dtagann an-chuid daoine anseo ach ehm, yeah, tá an vibe saghas off is dócha. So, tá mé chun imeacht anois, slán! So, d'aimsigh mé café anseo agus eh, ar an léarscáil bhreathnaigh sé go hiontach, bhí na reviews go hálainn ar fad so dúirt mé yeah, café ceart, yeah, beidh sé sin uaim anois. Agus tháinig mé anseo agus ní raibh ach teach Agus tháinig cailín beag as an teach, ní raibh sé, sí ach ceithre bliana déag agus dúirt sí, oh yeah, níl éinne anseo faoi láthair ach cuirfidh mé glaoch ar mo dheartháir mar tá caife aige agus tá na heochracha aige so mar sin just d'fhan mé léi agus bhí sí chomh gleoite bhíomar ag caint bhí sí ag cleachtadh a cuid Béarla agus bhí sin go hiontach agus ansin tháinig sé agus tá sé, d'oscail sé an caife dom féin ach amháin agus tá na pónairí ó Lombok mar fástar caife anseo so bhí sé ag inse dom beagáinín faoi sin agus bhí sé actually go hiontach agus tá mé ag tnúth go mór leis, tá an-chuid am agus mionsonraí ag dul isteach sa caife amháin seo, seo really rud áitiúil agus is breá liom é sin. Braithim saghas olc mar tháinig sé ar an gluaisrothar chun caife a dhéanamh dom féin agus níl éinne ach amháin ach ag an am céanna tá sé go deas nach bhfuil. What's this machine? This is Rok Presso, manual espresso. Oh to make an espresso, wow. Caithfidh mé a rá go bhfuil sí. go haoibhinn ar fad, chomh láidir, an cupán caife is fearr gur bhfuair mé anseo i Lombok. Tá cuairt cultúrtha á dhéanamh agam anois, tá mé ag Mosque, Masjid, anseo, an-chóngarach do Senaru, an áit ina bhfuilim ag fanacht anocht. Agus tá an masc seo an-dhifriúil ná na mascanna eile atá sa cheantar seo agus ar domhan ar fad. 'Sé ceann de na cinn is sine anseo i Lombok. Téann sé ar ais go dtí an tríú haois déag agus tá sé, ceapaim, ó, saghas traidisiúnta, meascán idir an Moslamach agus an creideamh a bhí anseo cheana féin. So tá sé saghas. Tá díon déanta d'adhmad. So yeah, is féidir le mná dul isteach ach caithfidh tú sarong a chaitheamh. So cinnte tá saghas meascán de sna cultúrtha ar siúl anseo. Agus stairiúil go leor. Tá fhios agam na daoine Sasak atá anseo I Lombok, tá a cultúr féin agus a teanga féin acu, cosúil le Bali, Java. Tá an ailtireacht ar an masc seo sa stíl Sasak leis an díon atá an-dhifriúil ar fad ná aon masc eile atá feicthe agam riamh. Ó lads, nach bhfuil Lombok go haoibhinn? Féach ar seo, na hardáin rís atá ann, just chomh glas, chomh aoibhinn. Ok, tá seo scanrúil. N'fheadar an féidir leat a fheiceáil an bóthar a bhíos air ansan. Tá sé níos fearr anois ach lads n'fheadar conas gur féidir liom dul thar n-ais anseo ar maidin. Nílim chun an áit, mo lóistín a fhágáil arís ach yeah, tá mé ag fanacht suas an bóthar seo agus yeah, caithfidh mé dul anseo ach tá sé. An-ard! Oh mo Dhia, na bóithre! Oh! Faoi dheireadh, lads, shrois mé anseo go dtí mo lóistín in Senaru agus tá sé go haoibhinn! Tá tógáil ar siúl ach tá sé go haoibhinn ar fad agus tá mo sheomra féin agam. Tá bialann anseo buíochas le Dia mar níl fonn orm dul ar na bóithre sin arís anocht, go háirithe nuair atá sé dorcha. So beidh mé ag ligint mo scíth anseo agus beidh an dinnéar agam anseo agus tá na daoine chomh aoibhinn. Bhí ionadh an domhain orthu go rabhas i m'aonar agus gur tháinig mé ó Senggigi ar maidin i m'aonar an tslí ar fad agus go bhfuilim ag dul tríd an oileán ar fad. Bhí siad like what? Cén fáth? I d'aonar? Dáiríre? Bí cúramach. Ach yeah caithfidh tú a bheith cúramach ar na bóithre seo cinnte. Yeah yeah níl siad do dhaoine atá ag tosnú leis an ngluaisrothar cinnte. Daoibh ar maidin gach éinne, maidin go huile is go hiomlán aoibhinn atá againn anseo cóngarach do Rinjani agus actually ar maidin is féidir leat Rinjani a fheiceáil, ceann de na Balcáin sin, á tá sé dochreidte ar fad chun é a fheiceáil. Like, féach ar seo, lads, seo an slí amach. Oh yeah lads, maidin dúshlánach atá ann cinnte. Cheapas go raibh saghas bóthar fáinne ag dul timpeall an oileáin ar fad ag an gcósta, cosúil leis an gcósta thuaidh aoibhinn atá againn anseo. Agus cheap mé, right, rachaidh mé sa slí chéanna, rachaidh mé ar ais go dtí an cósta agus ar aghaidh liom. Ach no, tá píosa in easnamh, ceapaim, mar bhíos ar na cúlbhóithre ansin agus roinnt acu. ha ha. Agus na cnoic, tá siad uafásach chomh maith. Tá siad chomh casta ina theannta sin, agus go háirithe an píosa seo, ní féidir liom fiú a thaispeáint daoibh anois, ach tá píosaí, like chunks, in easnamh ar an mbóthar, so caithfidh tú a bheith chomh, chomh cúramach. So tá mé anseo anois in áit darb ainm Crann Mór, Sambelia. Tá mé anois ar an gcósta oirthir, agus níl really aon rud eile anseo. Tá cúpla. trá is dóigh liom. So, chonaic mé é seo ar an léarscáil agus dúirt mé, right, seiceálfaidh mé amach agus actually yeah, is, is crann mór é. Tá dhá chrann mhór anseo. Tá an úinéir anseo an-chairdiúil agus shiúil sé liom timpeall na tailte ar fad, thóg sé mo ghrianghraf os comhair na crainn. So yeah, tá sé an-chiúin, an-.

Bhí an athrú chomh tapaidh ansin ó you know an-áitiúil, b'fhéidir beagáinín ró-áitiúil dom féin, like ní raibh aon caife, ní raibh aon bialann, bhí an tíreolaíocht go haoibhinn ar fad, go go tobann gach rud a bhaineann leis an iarthar, na caiféanna hipster agus mar sin de, seo é an Bali nua. Cé gur sin, cé hiarr dom níos mó mná ag iarraidh rudaí a dhíol, like, ó, tá a fhios agam go bhfuil sé riachtanach ach ní féidir liom síocháin a bheith agam riamh! Bhí fiú páistí ann, bhraith mé chomh holc, like, oh, is fuath liom é sin. Lads níl nóiméad le Shea. Caithfidh mé lóistín do anocht a chur in áirithe agus cheana féin tá sé leathuair tar éis a ceathair agus yeah tá buachaill beag just ag luí in aice liom anois é just buy something buy something oh play this like ní féidir liom oh lads seo actually uafásach. Tá seo actually níos measa ná i mBali and bhí siad ana ana persistent ann chomh maith. I just sprang go olc. Thug mé mo snacks dó agus ansin d'imigh sé like. It's just pure extortion. Caithfidh tú bheith cúramach anseo agus tá sé chomh gaofar anois saghas go ní bhraithim go maith chun an fhírinne a rá agus mé anseo. N'fheadar cad atá níos fearr mar sna háiteanna nach bhfuil aon turasóirí agus níl siad ag díol aon rud bíonn sé saghas dáinséarach cosúil le inné agus an seanbhean leis an scythe. Tá sé ana overwhelming is dócha an t-ainm atá air agus sé is measa anseo san Indinéis, caithfidh mé a rá, as gach tír san Áise Thoir Theas, is measa. Faoi dheireadh, lads, tá mé anseo ag mo lóistín don oíche. Naoi euro an oíche i gcomhair an spás seo, níl sé ródhona in aon chor, saghas homestay atá i gceist. Tá mé ag fáil dinnéir anois ag an bhialann áitiúil, Warung, timpeall na háite anseo, agus tá sé actually go haoibhinn, tá mé ag fáil satay, satay ayam!

Agus mar sin, tá mé chun caife a fháil agus a bheith beagáinín bougie agus fuair mé croissant chomh maith so beidh sé sin uaim sula dtéann mé ar an mbóthar arís. Inniu tá sé ar intinn agam dul go dtí píosa talaimh ag an gcósta theas. Yes, Sekotong an t-ainm atá ar an bpíosa sin de thalamh. Ní théann an-chuid daoine ann in aon chor. Agus tá sé ar intinn agam ach chuala mé go raibh na bóithre uafásach. Ach an t-aon rud ná léigh mé rud éigint ar líne gur chuir siad bóthar nua isteach anseo like i mbliana, i 2024. So b'fhéidir go bhfuil sé sin fíor. B'fhéidir go mbainfidh mé triail as. Tá trá aoibhinn darb ainm Mekaki ann ach tá sé dhá uair ag tiomáint ó Kuta so agus féachann sé an-scamallach inniu. Déarfainn go bhfuil sé chun báis. So, muna bhfuil na bóithre go maith agus yeah, like tá, tá mé buartha, is dócha go mbeidh mé greamaithe ann nó rud éigin so cífidh mé leis an aimsir ach rachaidh mé sa slí sin ar aon nós tar éis é seo. Tá mé sa scamall anois agus ag dul suas, suas, suas, suas, suas. Tá sé fuar. Ó, níl fhios agam. Lads, níl fhios agam faoi seo in aon chor. Braitheann sé saghas dainséarach. Ó! Chuaigh mé suas, suas, suas agus bhí an tírdhreach. go huile is go hiomlán difriúil. Tá daoine áitiúla ag maireachtáil sna cnoic seo agus féachann sé chomh traidisiúnta, bhí siad ag déanamh like a cuid bia féin agus mar sin de. Féachann sé an-chosúil le Vietnam Thuaidh actually agus mar sin de ach bhí na bóithre cosúil leis chomh maith. Tá stáid na bóthair uafásach ach. Ní féidir liom cas thar n-ais ach oiread mar tá sé ró fhada ón áit gur mhaith liom dul so oh lads táim conflicted níl fhios agam caithfidh mé féachaint ar an léarscáil arís. Stealladh! Stealladh báistí! Níl mé ag dul go dtí an trá a thuilleadh mar níl aon pointe so just táim. Ag dul thar n-ais go Senggigi arís. Tá sé like uair agus daichead a cúig nóiméad. Níl aon slí eile chun é a dhéanamh agus is dóigh liom go mbeidh na radharcanna go haoibhinn ar an slí ach yeah, féach ar seo. oh my dhia, na bóthair ansin, like bhíos nach mór ag caoineadh ach ag an am céanna tá mé ag gáire mar scéal maith é.

i Senggigi. Agus tháinig mé go dtí an trá seo mar fuair mé moladh go bhfuil sé seo an trá is fearr sa cheantar agus tá sé deas, cinnte, agus níl éinne anseo so is breá liom é sin. Beidh mé ag snámh. Táim ag lorg áit phríobháideach nó site phríobháideach chun mo chulaith snámha a chur orm ach tá fir just ag teacht amach as na crainn like tá like níl actually like níl éinne ar an trá oh tá sé fós ag leanúint orm ok ceapaim go bhfuil siad imithe táim tar éis siúl anois ar feadh cúig nóiméad déag tá mé beagnach ag deireadh an trá tá sé ollmhór agus tá crann anseo b'fhéidir gur féidir liom saghas sneaky

Tá tú anseo i d'aonar. Like tá sé go breá ach just míchompordach, you know. Agus anois caithfidh mé imeacht. Níl mé gléasta anois, caithfidh mé a bheith gléasta. Ach ehm yeah. Ní féidir leat buachaint, you know, mar má tá tú ar trá gnóthach bíonn daoine i gcónaí i d'aghaidh ag iarraidh rudaí a dhíol agus anseo má tá sé síocháineach agus muna bhfuil mórán daoine timpeall na háite N'fheadar an bhfuil sé sábháilte. Caithfidh mé a admháil go raibh meon diúltach agam i leith an oileáin ag an pointe seo, ach tar éis Rinjani, eachtra mhór eile, d'fhill mé ar ais go Kuta agus faoi dheireadh chaith mé naoi lá ansin agus bhí ana-spraoi agam. Den chéad uair agus mé ag taisteal thóg mé sos óna bheith ag déanamh camchuairteanna an t-am ar fad agus bhí gnáthamh agam. Gach maidin thóg mé ceacht tonnmharcaíochta ar trá dochreidte darb ainm Selong Belanak. Chaith mé an tráthnóna ag dul go dtí na tránna eile sa cheantar, a raibh an-sábháilte, agus ní raibh an-chuid daoine ag díol ann ach oiread. Agus ansin thóg mé ceachtanna yoga agus folcadáin reoite i Kuta ina dhiaidh sin. Ar dheireadh, baile i bhfad ón bhaile a bhí i gceist agus bhí brón orm nuair a bhí orm imeacht. Phew!
Tar éis cúpla lá fada ach an-shuimiúil ar fad, agus taitneamhach chomh maith, tá mé thar n-ais i mo sanctuary álainn anseo i Senggigi, mo lóistín. Tá sé go haoibhinn. Féach air seo, lads. Seo like seacht euro an oíche. Dochreidte ar fad. So mholfainn é sin daoibh. Cuirfidh mé nasc thíos ar an áit seo mar tá sé a. ctually foirfe agus tá linn snámha ann. Ach tá cúpla smaoineamh agam chun é a choimriú is dócha. Má tá tú i d'aonar agus más bean thú, déarfainn just b'fhéidir smaoineamh faoi dhó faoin turas seo mar is féidir leat é a dhéanamh like ní bheadh, ní bheadh tú in dainséar, dainséar ach just ní bheadh tú compordach, ní dóigh liom. Is breá liom a bheith ag. bualadh leis na daoine áitiúla. Tá mé i gcónaí ag bualadh le daoine. Seo é mo tríú tír is caoga agus i nach mór gach tír ina rabhas, i gcónaí táim ag iarraidh caint leis na daoine áitiúla. Ach caithfidh tú éisteacht leis d'aigne, le do mheon chomh maith agus má bhraitheann rud, mícheart, cosúil leis, ag an trá sin. Ní rabhas really in ann mo scíth a ligint. B'fhéidir, seans ann, go mbeadh sé an-dhifriúil má tá tú ann le cúpla, má tá tú le grúpa cara nó pé rud. So, dá mbeadh sé seo á dhéanamh agam arís déarfainn, d'fhanfainn i mbrúnna óige ar dtús agus dhéanfainn cairde agus ansin dhéanfainn an turas seo le cairde ach i m'aonar. Is breá liom an saoirse a bheith i m'aonar, is breá liom é. Ó lads, níl aon rud cosúil leis. Tú féin agus an gluaisrothar. Ina theannta sin. Ó thaobh thuaidh agus san oirthear chomh maith níl aon áiseanna really do turasóirí, seachas timpeall Rinjani, tá cinnte, agus beidh níos mó de sin á fheiceáil agam amárach. Ansin sa deisceart bíonn sé i bhfad níos éasca, tá an-chuid turasóirí ann ach Bali beag atá ann déarfainn agus tá gach éinne ag iarraidh rudaí a dhíol ort agus mar sin de. Arís níl an síocháin agat agus tá sé mar an gcéanna anseo i Senggigi. Braithim saghas conflicted faoi Lombok go ginearálta agus faoin turasóireacht anseo, an fiú muid a bheith ann agus an bhfuilimid ag déanamh damáiste cosúil le Bali arís nó an bhfuil sé go maith don gheilleagar? Tá an míchothromaíocht sin i gcónaí. ar siúl agus mé ag taisteal agus bím ag smaoineamh faoi an-chuid, ach go háirithe anseo i Lombok, just tháinig sé chun cinn beagáinín níos mó. Ach an tírdhreach, go hálainn. Agus an chuid is mó dos na daoine, chomh cairdiúil, chomh deas, cabhrach. Cad a cheapann sibhse faoin rud ar fad? Fág comment thíos anseo má tá tuairim agat mar ba mhaith liom é a chlosteáil. Agus go dtí an chéad am eile, slán leat!